cheregodi ihe ị na-ekiri bụ afọ Igbo Amaka TV aha m bụ nwaada Nnenna ihe a bụ oge igirigi ihe ndị mere n'obodo anyị ebe anyị na-ewetara unu akụkọ ihe ndị mere eme n'obodo anyị bụ Naijiria ngwa ka anyị gaa n'ihu ihe a bụ akụkọ ndị anyị nwere n'izu ụka Mbaka gọrọ agọ ibu amụma megide Peter Obi tupu ya ọ gawa ebe obibi ndị mọnk mmadụ itoolu ka a zọpụtara ebe mmadụ iri asaa na isii na-efu ka ụgbọ mmiri kpuru n'obodo Anambra ndị na-eme njem ndị obodo abụrụla ndị tọrọ atọ ka iju mmiri gbakọrọ na Lokoja nke mere na ndị na-eme njem ahụghị ụzọ ha si agafe The Association of Distributors and Transporters of Petroleum Products ekwupụtala na okporo ụzọ Lokoja a kpọchiri akpọchi mere e ji nwee ụkọ mmanụ ụgbọala n'obodo Abuja ụgbọ okporo igwe Abuja Kaduna ga-amalite n'oge na-adịghị anya minista na-ahụ maka okporo ụzọ kwupụtara nke a na fraịde mgbe ya na ndị nta akụkọ nọ na-enwe mkparịta ụka ndị ọrụ mbata na ọpụpụ naijiria kwuru na ha napụtara mmadụ itoolu ndị na-azụ ahịa mmadụ na mba ofesi n'okporo ụzọ kazaura daura nke dị na jigawa steeti na northwest naijiria otu ụlọ nwere otu ọnụ ụlọ dara na fraịde na kano ma gbuo ụmụnne abụọ ndị gbara afọ iri na ise na iri na otu

ọnụọgụ ndị nwụrụ anwụ n'ọrịa ahụ ọkụ Lassa na-arị ibe ya elu a bịa na steeti Ondo nke nọ na ndịda obodo Naijiria pesenti ihe karịrị pesenti iri atọ na abụọ nọkwa na-ebute ọrịa ahụ ọkụ Lassa. Unu anụkwara akụkọ ọhụrụ mere n'obodo? Ụmụ nwaanyị anyị na-agbanwezi akụkọ. Ụmụ nwaanyị anyị na-akpazi ike. Folasade Ogunsola awụrụla nwaanyị mbụ bụ onye isi oche nke mahadum nke nọ na Lagos. Ya bụ the first female vice chancellor of the University of Lagos. Ọkwanụ sọsọ nke ahụ, unu chetara Tobi Amusan, onye bụ nwaanyị nke mbụ meriri asọmpi egwuregwu nke Commonwealth keekwanụ maka Sandra Aguebor aka the lady mechanic onye bụ nwaanyị mbụ nke na-arụ ụgbọala kedụkwanụ maka Adenike Oyetunde onye na-akwado ndị nwere nkwarụ bụrụkwa onye enyemaka pụrụ iche nye gọvanọ steeti nke Legọs maka ndị nwere nkwarụ mgbe ọrịa kansa ọkpụkpụ napụrụ ya ụkwụ aka nri ya mgbe ọ dị afọ iri abụọ ndụ ya gbanwere kpamkpam mana enwe ihe merenụ nwaanyị a ekweghị ka ọrịa ghọọrọ ya ihe mgbagha ma ọ gbochie ya ime ọtụtụ ihe kama ọ nabatara onwe ya ma kpebie ime ihe pụrụ iche ọ bụghị sọsọ Adenike Oyetunde ọkwa nsọ nke ahụ Kafayat Sani bụ nwaanyị mbụ onye na-akwọ ụgbọelu n'obodo anyị bụ Naijiria Kafayat Sani dị naanị afọ iri abụọ na abụọ mgbe ọ ghọrọ onye ọkwọ ụgbọelu mbụ n'akụkọ ihe mere eme nke ndị agha Naijiria ụmụ nwaanyị anọgidela na-eme ọtụtụ ihe ha nọgidela na-akpa ike ha nọgidela na-agbanwe akụkọ ya bụ ezigbo ihe ọma ụmụ nwaanyị jide nke unu ji n'ihi na onye a sị jide nke o ji gosiri na nke o ji ka mma anyị ga-ewere ya otu a ka ọ dịnụ na-eru izu ụka ọzọ ebe anyị ga-ewetara unu ọtụtụ akụkọ ndị mere eme n'obodo anyị na-eru mgbe ahụ nọrọnụ nke ọma m ka bụkwa nwanne unu nwaanyị nwaada Nnenna nọgidenụ na-ekiri afọ Igbo Amaka TV ka ọ dịnụ